ọ bụrụ na mmadụ kpọọ gị bịa doziere ya ezinụlọ ị ma ihe ị ya-ekwu mechie ọnụ naa be gị mmadụ kpọọ gị bịa na ya na nwunye ya na-ese okwu ị ma ihe ị ya-ekwu mechie ọnụ naa be gị than ije mụ ya ọkụ ije gbaa fuel n'ọkụ na-enwu enwu ọ ihe jọgburu onwe ka ọ bụ ije ghasa the family the more ọ jọka kedu ka di na nwunye ya esi na-enwe okwu wee kpọọ ya nwoke sị ya bịa na ya na nwunye ya na-enwe okwu the man na-akwasị ibu nwunye ma cooker e ji esi nri gas cooker sịrị na-ebusisi buru akpa akwa nwunye na-atụfusisi gị buru na moto gị jee dọba na shop gị buru egwukwe gị buru i nwe ike ịsị ya mbakwa gị na nwunye gị dozie ị na-amụ ya ọkụ the more kedu anya the woman ya-eji na-afụ gị ị makwa na ihe a ka e ji egbu mmadụ yes o ihe a ka e ji egbu mmadụ ọ bụ nwaanyị nwere ajọ obi ọ sị na gị na-emebiri ezinụlọ ya because di ebiri gị ibu ya gị buru iburu kama ị ya-agbahapụ aka gị kwọrọ aka Pilate naa be gị i buru tii na moto ọ na-atọ gị ihe ọjọọ na-eme be mmadụ a na-atọ gị ụtọ i chezọzie na ị mụrụ nwa na ị nwere ezinụlọ maka na iko i ji wee manyere mmadụ ka a ya-eji wee manyere gị karma is real ị na-eme ya ọ na-atọ gị i chere na ị mụrụ nwa nwa ya-eje be di ma ndị ya-anụta nwaanyị ị ma ihe ị ya-ekwu i buru moto gị naa sị ha jee dozie ọ bụ ha jee kpọọ the two family ka ha dozie than ije mụ ya ọkụ ije tinye ọgbaghara the more ọ ihe jọgburu onwe ka ọ bụ gịnị na-esekwanụ okwu na nwoke na nwaanyị na-anọ na shop ya nwoke ahụ enye ya ego ha ekwe emetụ ego aka o nwe ihe o kwere ya ewere ego eme onye enye ya ego ha akwụ ya ụgwọ ọnwa nwaanyị lekata anya nwaanyị gụrụ akwụkwọ wee jee were certificate wee jee chọọ ọrụ nkụzi na-akụzi nkụzi obi na-agụpụta ya because ọ chọrọ ịta ya afụfụ ọ chọọ ka o nwee ebe o si enweta ego ka ọ na-aza yes sir sir sir ọ bụrụ ihe jọgburu onwe so ụmụ nwoke a bụ animal in human form animal in human form ọ na-agagharị onye a na-agwa gị ihe ọ dị ọkwọ ndị ime ahụ ife ose kpọsichaa ọ na-aya diabetes ọ bịa bụ nwaanyị na-ebugharị ya ụbọchị ọ lahụ two weeks n'ụlọ ọgwụ nwaanyị ahụ ọ na-ata afụ ya nọdobe na-enye nne na-eme ntari moroko ma still this nwaanyị this nwoke nwe obi akpọ obi ọjọọ obi mmegide ihe ọ chọ sọ ka nwunye nwaanyị nọ under nya nwa ego ya enye ya ọ chọọ ka o mee anything ọ na-ata ya afụfụ ọrụ nkụzi o jee chọta ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ kedu ụdịrị obi ụmụ nwoke ụfọdụ na-enwedị obi nsi obi agụ n'ụlọ mmụọ mmegide ị chọọ ka nwaanyị mee anything ị bịa ha enye ya ego ị chọrọ igbu the woman egbu the woman wee jụ o wee bụrụ esemokwu ụbọchị kpọchide kpọchide n'ilo ata ya afụfụ bukọrọ ngwongwo m ihe o ji esi nri bunye ọyị gị nwoke sị ya jee dobe dị iji ọtụ ebe iri buru jee dobe na shop ya ọ maazị na the woman na-asụ ọfọ dị ya ọfọ ọ na-asụ di ya maka na ọ ya gasara ezinụlọ ya maka na ọ bụ na nwoke ma ihe ọ ya asị na ma ha kwa ebu biko gị na nwunye gị jee dozie or ị jee kpọọ ee ndị be unu ka ha doziere unu okwu iti ike buru ngwongwo the woman jee dobe na shop gị marakwa ihe ị na-eme ọ bụkwa na ị nọ na ọdị social media na-eme ụdịrị ihe a sepụ aka na ezinụlọ mmadụ sepụ aka na ezinụlọ mmadụ maka karma is real ihe i metara ọ ya bịakwutere gị ị mụrụ ozu nkwọ mụọ ozizi eke ihe ọjọọ na-emebe mmadụ ọ na-atọ gị ụtọ ị na-enwe aṅụrị sepụ na aka na ezinụlọ mmadụ ọ bụrụ na i so na ndị na-aghasa ezinụlọ mmadụ sepụ aka na ezinụlọ mmadụ maka na ọ ya bịarụ gị ọ ga-abịarụ gị ọ bụkwa ma ọ ya bịarụ gị ọ ya bịarụ gị yes o i neta ka ọ na-adị i neta ka ọ na-adị ịgasị ezinụlọ mmadụ i neta ka ọ na-adị ọ gwụchakwanụ ka ọ ha n'ọnụ cheta na m bụ nwaada Frankness Ezenwaka ezigbote ada abarukwu Nnobi ada ana nsọ ada nwa onye ọgaranya nwa mụrụ na mma nwa were ka ọ dịnụ